Chukwu kere ndị oji na ndị ọcha wee nye ha dum usoro omenala dị iche iche ka ha wee bie ogologo ndụ jupụtara na ahụike ọmụmụ nwoke na nwaanyị akụ na ụba na ịdị ọcha nke mmụọ amamihe ọ kọrọ ya bụ Chukwu ka ọ bụ onye kpọrọ usoro omenala nke ha ihe iberibe ma ọ bụ ihe nzuzu ka amamihe kọrọ ruo narị puku afọ na-abịa abịa a ga-enwerịrị ndị kwe na ndị ekweghị ka n'ihe onye amaghị tọrọ ya ahịa niile nwere aha na-ekwo ekwo n'elu ụwa nwere mmụọ maọbụ arụsị eji wee hiwe ya n'ịma atụ eji ihu ana ọnịcha wee hiwe main market

ebe eji ụlasị ọkịja wee hiwe nkwọ ọkịja wee dịrị gawazie ka anyị gaa na nke chifu omesi igbo nwafọ igbo bidoro ịgwọ ọgwụ n'afọ 1984 ka anyị marakene usoro eji agwọ ọgwụ a iji wee kwalite azụmahịa maọbụ ihe ọbụla mmadụ na-eme N'omenala Igbo, ihe dibịa ji eme ọjị bụ afa omesi igwuru buru ụzọ gbara onye bịara na nke ya afa iji wee chọpụta n'ime mmụọ na eziokwu ihe bụ mkpa onye aha maka na ihe onye ma ka ọ na-agwọ ma gwọta ya ọfụma ọ gara ewe ahịhịa gwara ka a na-eyi ozugbo kama nkọ ihe

otoro ofu sịbịa ya mere mgbe ọta aka sịbịa ya debe n'ụdị okwute ha buru ibu gbetere akarị mụ kọrọ ya aka ọgharị n'ọka ya mụrụ aka ofu agakọ maka osobu ka a na-egbu okwu ee ihe ọ na-eme anaghị aga maka ụkọsị m gwa ya na ihe ị na-eme na-echighị azụ ojekọta n'ihu ochighị azụ ọ bụ ihe ebere ọsụ na ọbịa bụ nsi ọzọkwa ka achị akwa ọkara ọzọkwa ka eme ka ọ dị mma ọ ka achị akwa ọkara ka ọ bụ n'obi ofu naghachiri akwa ọkara aka ofu chịa aka aka ọkara aka ofu kwe chịkwara ka aka ofu ya na nke nga na-arụ ọrụ ya egbuoro n'ite ọkụ ụdọ ihe a ji ya hapụ ya ejide ụmụnne gị ọ dụ mma ọ dụ mma o setịrịnụ mma fụzi ọsọ gburu anya na-abụ ọchịkọ n'ọnụ ezinụlọ ya ọ sị na gị na-ebe akwa ego ma gị na-ebekwa akwa nwunye gị na nwunye gị na-enye gị nsogbu ọ eziokwu ọ sị na ebe a- na ị na-ebe akwa ego mana nke ka enye gị nsogbu na nwaanyị gị na-enye gị nsogbu ka nke ahụ gasịara nwanne nna ya kpọkọrọ ndị okenye ibe ya n'ụbọchị ha ji ahịa mmụọ e ji wee hibe nkwọ ọkịja ha gara n'ihu mmụọ ahụ gụọ mbọ ma mbọ banyere ya bụ ọrụ agbanyeghị na ịgodo agamnihu nke ezinụlọ ogologo ndụ na ahụike n'isi onye a na-arụrụ ọrụ a n'isi ha onwe ha so n'ihe metụrụ aka ebe ọ pụrụ iche

nwee mgbọrọgwụ dị iche iche ahịhịa dị iche iche na aka osisi dị iche iche dịka o si gbasara kwa na-agwọ ọ gọdoro otu nnukwu mkpu n'ime ọhịa malite n'inye ya nzu nye ya ọjị ma nye ya mmanya ma kwubie okwu mmụọ ole ma ole tupu ọ gwa nwa ọrụ ya ya malitezie gwube ya bụ mkpu ọ bụ gịnị ka a na-achọ n'ime mkpu a ọ bụ gịnị ka ihe ha ji dị mkpa ị ga-aghọta ya nwantịntị oge nwa ọrụ ya malitere gwube nnukwu mkpu a kara aka jupụtara sọ akịka ka ọ na-egwu ya agbanyeghị ihe akịka na-eme ya bụ nwa o ji ntachite obi maka na ihe ọkụkọ bu mmiri achụ dị ya ezigbo mkpa o gwugidere gwupụte mgbọrọgwụ gbara na mkpu wee gwupụtezi ihe a na-akpọ obi mkpu gịnị dị n'ime obi mkpu kedu ihe mere ihe a ji karịsịa mkpa Ka o si ime ọhịa nata, o buuru nzu, ọjị na mmanya wee gaa zuzugbe ebe niile nne nne ha hiwegasịrị ihu mmụọ iji wee gọdoro ha bụ ụmụ mmụọ ka ha wee tụọrọ ya nzu n'ọgwụ a dịka ọ na-amalite ịrụ ya bụ ọrụ pụrụ iche maka ọ dị adị mma dibịa ịnọ ndụ ihe ọ gwọrọ arụọ ọkụrọnkwa agba na ọsọ gwanụgba ha ọsọ ọsọ nkata nkata nkata nkata ezi ezi afọ ọrịa ebe bụ ọrịa n'olu ọgụ ọfọ nna adịghị ya nwa ka imegide onye nna aka nke ka mgbe ogbu ehi dị akwụsị dobe nna ya ka anyị na-eme ụmụ nwa jiri bido doonu unu ekwu n'ekwere ahụ onye agwụrụ ọgwụ ya lee ndị a ihe siri ike ka anyị na-azịrịkwa ụzọ ha ka anyị na-akpọghe nna akpọrọ ụzọ ndị akpụkpọ ụzọ ndị mbụ ya ka anyị na-akpọ ụzọ onye ahụ ghere ọgwụ ọgwụ ọrụ a ka anyị na-achọ ka anyị bido ọ na-abụ ndị ibido ya na bịa mbiere ụnụ osisi a ọ nga ka nna azụ ife n'ụwa ya ka o si wee bido kemgbe ụwa anyị wee na-eme ya na-agbaji ime na ihe egwu nzu na onye ka m bịa ka mezuo ntụ na asị gosi m n'ụnụ rasa kodi

o buziri ọfọ ya wee gaa n'ihu mmụọ ha pụrụ iche dị n'ọnụ ụzọ esi abanye ụlọ agwụ nsị e nwere otu ochie ite ọgwụ dị n'ihu ụlọ agwụ nsị ya ite aka kpara mgbe n'ugbo na agbụrụ mesịrị ha tinyere ntọala ọgwụ agbụrụ ha n'otu ihu mmụọ ahụ kwa e nwere otu ochie nkume ndị gboo wepụ ntọala ya ya bụ nkume bụ nkume ha ji ebibi ibi ọjọọ niile n'isi ngwuru ha ya na isi ndị bịara ọrụ na nke ha ọ na-eme ihe sie ike ọ dị ha pọtụọ na ka eke ma ọ bụ agwọ e were nya bụ nkume zo n'anya anwụ akpọkuo ndị mbụ na ndị egede aka niile kpara mgbe ọgwụ achapụra ya na ngwugwu aha e wee kwubie okwu ya bụ ụkwa dịka esi bụ ọ gwatara nwa ọrụ ya nke ya egburi ahịhịa mgbọrọgwụ na ahụ osisi e wekọtara n'ime ọhịa iji wee gwọọ nya bụ ọgwụ were ose ọjị chụchaa ya ahụ chụchaa oche ọ ga-eji nọ ya na ihe ọ ga-eji gwọ nya bụ ọgwụ ka o wee gbochie mmerụ ọbụla isi na ahụ ha wee baa na ya bụ ọgwụ dịka nwa ọrịa nọrọ anyị ka o wee were nzu kachibido nwa ọrụ ya na ihe ọ ga-eji gwọ nya bụ ọgwụ iji wee kachibido ihe ọjọọ na ihe mmerụ niile imetụ nwa ọrịa ma ọ bụ ihe ọgwụ a dịka ya bụ ịgwọ ọgwụ na-aga n'ihu igbo otu onye si na aka mụrụ nzu anaghị amụ onye ya ka o ji were nzu tinye ya bụ nwa ọrụ n'aka wee gwa ya ka o kwubie okwu banyere isi onwe ya ya na ọgwụ ha na-agwọ

onye ọ bụ ọrụ ya ịga n'ihu arụsị ahụ eyiwe hiwe ahịa bụ onye bụ okenye na ngwuru ezinụlọ ọ bụ na ịgwọ ọgwụ amara mana onye ọ bụzi ọrụ ịgwọ ọgwụ bụ onye agwụ mara n'isi onwe ya kedu ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ọ bụ na nwanne nne omesi gbudo anụ ya Igbo sị na-ebizi sọ nwata ọ bụrụ okenye enwee ọnọdụ dị otu ahụ o mesi igbo eji aka gaa n'ihu ya bụ arụsị eji wee hiwe ahịa mee omenala niile dịka o siri kwesị wee rụrụ ọrụ gawa o butere ọfọ ọja ahịa oke ite oke ụdọ wee gọdo ihe ọ ga-eji wube ya bụ oke ite ya na ala ebe ọ ga-adọba ya dịka onye a na-agwọrọ ya bụ ọgwụ achọghị ka oke ite ahụ dọrọ be ya n'ihi otu ndị mmadụ si afụta ọnọdụ ya ebe ụka dị

bọsta oghere na mmadụ mmadụ na-ekwu ma ama mechikwuzi ya maka ntụ ọgụgụ si afọ ka esi n'afọ ntụ aka esi n'afọ ọ bụla gọọmenti gị na na-enye promoshọn na-enye ọganihu na-enye rank ị na-agbago a na-asị gịnị na-eme nka ndị bu ụzọ i buru ụzọ gbago maka ihe nọ n'elu maka mkpụ na afọ ọ na-abụ mkpụ na afọ na-ekuni ngwa ndị ahụ na gị na-abụ ya ozi bụ ka ịbụ ọ da aka agbụ okwu na afọ ọ ya na-afụ ya na na-afụ oke ite a na-afụ ọganihu mmadụ na-afụ ego mmadụ na-afụ ihe ọbụla ọ na-eme bụ ọganihu uke ama nweta ihe ọ na-eme amụsụ ama nweta ihe ọ na-eme omume ama nweta ihe ọ na-eme ndị sosaiti ama nweta ihe ọ na-eme dịka dibịa omesi gburu malitere kwuwe okwu tụwa ogu nyebe ahịhịa na mgbọrọgwụ niile ahụ iwu dịka ọrụ ha siri dị igbo tụrụ ilu sị na ekwuru ekwu ka amụsụ ji eri ibe ya maka na ọ ka esighị ọgwụ ka ọgwụ si ele

anyị ruo n'ala Igbo ọ na-eje mba akwuru mba oke mmụọ na-aga ije ka ọ bụ ọ na-akpọta ndị ahịa na-edozi ụzọ mmadụ ya bụ oke ite oke ụdọ onye nwere ọgwụ a kwụwa aka ọtọ amatazi ahụhụ onye ma emegido esi na megido pụọ onye megido nna nna ya megido esi na megido pụọ onye na-afụ esi na afụ pụọ ya bụ oke ụdọ oke na-egbochi na-egbochi ihe ọjọọ na-egbochi ihe niile nna akosa gwọrọ ya ọhabikwu gwọrọ itite ọgwụ gwọrọ ya ebeneke gwọrọ ya donu sabara onye ka ọnta kasị mụta ya n'aka ihe a bụrụ na ọ bụ ihe eji ike nweta m ma enweta ya mana ọ bụrụ ihe dara mmadụ ana m agwọrọ onye ere onye aka ka jụrụ ndị edoziere ya onye amụsụ na-ata edoziere ya etu a ka omezi obodo si etogide oge ihe ọma ya na oge ihe ọrụ ebube wee tinyesịa ahịhịa mgbọrọgwụ na nri ọgwụ niile ahụ. E webiri nwa obere ọgwụ e wetara n'ihu arụsị ahụ e ji wee hibe ahịa, suo ya na ahịhịa ole ma ole n'ikwe wee were ya tinye n'ọnụ otu pijin a gọzitara pijin ahụ wee zipụ ya.

a gbasara obere ọbara ụmụ anụ ahụ eji wee wake ya bụ ọgwụ na ọfọ iji wee bọọrọ ndị mbụ na ndị egede aka niile gwọrọ ọgwụ o lee ele aka niile chụrụ aja ọ gaziere ha ka ha bịa rie oke ha na ya bụ ọgwụ maka na ọ bụ egwu ha m gosiri omesi igbudu ka ọ na-agba e wekọrọ mkpụrụ obi anụ niile ahụ eji wee wake ya bụ ọgwụ wee tinye n'ime ite ahụ tupu e buruzie ya wee debe ebe ọ ga-adịzi wee gọzie ya ngọzi ikpeazụ ọtụtụ nwaanyị ka di n'ụlọ ka na-abaza maka akọ ọtụtụ ka divọs olu maka fe nwere akọ Ọ ya bụ ọrụ. igbo na-atụ n'ilu si na mmiri ọbụla nọrọ otu mgbe ahụ ataghị ata na mmụọ mmiri nọ n'ime ya ya mere omesi igbudu gbatara ụzọ mmiri ise nke si n'ikwu nne ikwu nna be nna onye a na-arụrụ ọrụ na ebe ọ nọ ọrụ oyibo nke ikpeazụ abụrụ nke Omesi Igbudu ji arụ ọrụ n'onwe ya e buru mmiri niile ahụ wee gbakọnye n'ite ka ha wee rụọ ọrụ dịka ebumnobi eji agwọ ọgwụ a siri dị maka na ọ nweghị onye anaghị aṅụ mmiri n'elu ụwa nwekwanụ obodo mmiri erurọ ụwa niile jere ebe ọgwụ a na eke lee ya na orie lee ya na afọ n'aka anya ndị ichie ndị a na-azụ ahịa dịka anyị siri wee gwọọ ọgwụ a anyị biri na eke biri na orie bie na afọ bie na nkwọ a na mmiri na-asị mba ga bịazute m mmiri nke abụ mmiri obodo anyị enwe na asị na mmiri obodo anyị agba mmiri nke ụzọ ime unu na-eme ugwu ojebe obodo anyị tụrụ ji ọrụ a bịakwacha ọrụ a wechi ya ọnwa wee bata ka abalị nọ gasịrị omesi igwuru gaghachiri ebe ahụ e gwutere obi mkpu ahụ inete na mkpu ahụ ọ fụchiri mgbe ọ chọpụtara na ya bụ mkpu afụchiela obi dị ya nnukwu ụtọ ọ malitere gọdobe ya bụ mkpu tụọ ya nzu

ma nyekwa ya ọjị maka na mfuchi ahụ mkpu ahụ fuchiri pụtara na ọgwụ ahụ ga-elele onye ji aka ya gwọ ya leele ụmụ ya na ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ya maka na ọ bụrụ na mkpu ahụ afuchighị ihe ọ pụtara bụ na ọ sọsọ onye gwọrọ ọgwụ a ka ọ ga-elele na ọ bụrụ na nwa ya chọkwa ịdị ka nna ya ị ma na ọ ga-aga jiri aka ya gwọọ nke ya ihe a omenala anyị ihe a bụkwara omenala n'igbo abụ igbo ma ị na-azụ ahịa o ma ị na-arụ ọrụ oyibo ma ị na-arụ kọntraktọ ma ị na-arụ ọrụ aka ma ị na-eme ihe n'ụzọ ọbụla n'usoro ụka ụdị omenala anyị egburu gị ite a ụzọ wee ghere ma ị bụ landlord ndị landlord ga na-agwa gị sị ndị tenant ga na-agwa gị sị jee kwụọ ụgwọ ụlọ na-akpụgharị gị nwa kpụjegebe akpụjegebe anyị eme ihe ọbụla ị chọrọ aja ntụ ahụ niile ya bụ ihe ndị Igbo anyị debere anyị bi n'obodo oyibo ihe ị na-eme ana- ana adịghị na na-ekwekọ ihe anyị dị na biznes a na-esiri gị ike ekwucha ọghacha ekwu ebe ọghacha anyị were gị ite a, ite a ya eme ka ihe niile kwụsị ite a na-ana nwa ọ na-ana nwa ọ na-egbu mmadụ o nwere ihe ọ na-ewe ihe dị mkpa bụ mgbe ọbụla ị ji nweta ihe ọbụla like ọ bụ ọkụkọ ọ bụ ewu ma ọ bụ ewu ma ọ bụ orie kedu ihe e ji were mkpụrụ obi n'onunu anụ niile ahụ e ji gwakọ ya bụ ọgwụ wee tinye n'ime ite ahụ biko iji mata azịza nyere ajụjụ ndị a sọbskraịbụọ na chanel anyị ya ọ ga-eme mgbe vidiyo ya ga-apụta ozugbo ka ị nweta ya bụ ozi ya gazie